e yɛrɛ ka taga den ɲɛkɔrɔ n'a fɔra nin jamaba in cɛla mɔgɔ wɛrɛw bɛ na sigiɲɔgɔnw bɛ yan nɔ hali e balima wɛrɛw bɛ bɔ kɔfɛ ka na tuguni e ye min ta ka kɛ k'i balimakɛ sɛgɛrɛ e kan ka nin kɛ yan silamɛya yɛrɛ la e kan ka nin kɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la i ka nin man ɲɛ wa a ma diya ne ye bi fini n'i ye mun ko ye ha mɔgɔ wɛrɛw ka nin kɛ e kɔrɔkɛ la o ka bɛn cɛ ma mɛ e yɛrɛ fɛnɛ ka nin k'a la tiɲɛ na i ye nin kɛ a ma diya n ye dɛ walahi i kun ka kɔrɔ nin ko ninnu ma n'a fɔra e de bɛ misiri la kuma bɛɛ su ni tile e bɛ seli la mɛ e bɛ ka ko min ta ka kɛ k'i balimakɛ sɛgɛrɛ nin jɔn de bɛ sɔn nin ma han a ma diya n ye dɛ walayi Fanta Ee i bɛ n ka samaraw ko ka bila n ye n bɛ taa ka na o y'a mɛn n kana sɔrɔ n ka samaraw ko la Lamini Lamini bɛ min Lamini ya. Lamini bɔ yan. A fɔ ko Lamini ka bɔ yan. N burankɛ. Fanta n k'i k'a fɔ ko Lamini ka bɔ yan n'i tɛ ko wɛrɛ fɛ. Lamini bɔra. I ni bere yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sabali. Fanta. Lamini ye tɔɲɔ min da ne kan bi. Lamini ye lamaloyali min da ne kan bi. A kɛra i ɲɛna. Donc bɔ n ni Lamini cɛ a fɔ k'a ka bɔ a ka na. N burankɛ. I b'i jo kan. Wa i mana fɛn o fɛn kɛ nin ko in na i ta ye tiɲɛ ye. tiɲɛ ye tiɲɛtigi ta de ye wa jo ye jotigi ta de ye ne b'i deli ala ni kira kama balimaya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sinji min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka sabali k'i bolo da i dusu la e ni e ye nin ta i dɔgɔkɛ kama sisan sigiɲɔgɔnw bɛna mun de fɔ han

I tɛ ɲɛ n ma wa walayi sɔgɔmada in na n burankɛ de nana du papiye minɛ n bolo yan e dun bɛ lamini ka ko n b'i deli ala kama bɛɛ b'a dɔn ko muso tɛ dɛsɛ cɛ la i ka ɲɛ n ma i k'a deli a ka papiye lasegin sinɔn ni lamini bɔra dugu kɔnɔ ka n'a sɔrɔ nin ko in bɛ yan a bɛ kɛ baara ye ne bolo dɛ fanta tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka n da don o la

i ni ce yɛrɛ i layidu ta n ye i y'a dafa ne ka tabilɛti mami vraiment nin diyara n ye denmisɛnnin min bɛ se bonyamasegin la mɔgɔ kan k'i jigi da o kan ne de y'a f'i ye n ko n'i pasera ka taa sixième année la n ko n bɛ tabilɛti san i ye wa n m'a san i ye dɔ wɛrɛ foyi kama dɛ walisa i ka se ka kalan kɛ i ka sigi i ka leçon traiter a la kana na tablette in kɛ tiktok kɛnan ye walima video filɛnan n'o o man di ye ɛ a ka karamɔgɔw t'a fɔ a ɲɛna ko ni muso kelen kalanna k'o ye dugu bɛɛ de kalannen i jilaja i y'a mɛn n y'a mɛn courage ta tonton danbele

Ne ye foli kɛ yɔrɔ o ma ne laminɛ ee a tun kuma bɛ ka fɔ cogo min n'o de don walayi cɛ foyi t'i fɛ e ye mɔgɔ marabali ye he a b'i fo mun na a tɛ n fo mun na i ka foli juru de b'a la he nka k'a fɔlɔ n'a laban i k'i tɛgɛ fila d'i ma i y'a faamuya ah bon a t'i ka mara la yɛrɛ su kora kuma bɛ k'an bɛɛ fili an dayɔrɔ ma

ne na o na k'i ka wari di yan i b'a fɔ ne yɛrɛ ko ne ka taa wari minɛ muso la f'i k'a dɔn muso in nana an sɔrɔ an ka balimaya la de n'a diyara o bɛ yan n'a goyara o bɛ taa n bɛ n kali ala de la bi ta kɔ bi ta ɲɛ ni ne y'i deli wari la n'i ko ne ka taa minɛ muso la ne tɛ taa minɛ awa fo ka taga diɲɛ wuli ne tɛ n balima labila muso ye cogo si la e ma balimaya nafa dɔn nka ne b'a nafa dɔn aw ka ko ka bon ne muso bolo cogo min na ni ala tɛ maa si t'a dan dɔn ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna kana na ko in miiri ka t'o fan fɛ i ye n ka kuma faamuya ne bɛ na fɔlɔ ni orange money k'i kun

ah i ye denmisɛnnin de ye da man ɲi denmisɛnnin ma lamini mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye a kɛra mɔgɔ jugu de ye o a kɛra maalankolon de ye o e ka mɔgɔ dɔgɔyata t'a ye e yɛrɛ ye nin min kɛ sisan nin ye ko kɛta ye a a lajɛ i tanti ni e a bɔra ka ko min kɛ sisan fo ka e polisilataga bɔ a la N'i ma nin dabila nin tɛ denmisɛnnin baara ye dɛ ne bolo e nalen de don bɛn kama mais ni e bɛ ka nin ko sugu ninnu kɛ tiɲɛ na nin ma ɲɛ dɛ kana sɔn nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma i y'a mɛn a tanti ne t'a fɛ ne da ka s'i ma da man ɲi denmisɛnnin ma o ye tiɲɛ ye mais juguya fɛ ne m'a fɔ e fanta fanta ne ka papiye ninnu ɲagamina a kɛra cogo di

n bɛ min f'i ɲɛna kana n'i kunkolo kalaya kuma sugu dɔw ma sa i b'a kalama kɛ ala ye dɔw yɛrɛ de da kɛlɛ kama walayi n denmuso e ɲɛmɛrɛnin yɔrɔ i t'i da don ko la ko min b'i ka sira la han e nana duci de kama yan n'i ma mara ne b'i mara yan malangolo bilalen filɛ nin ye a tun fa dɔ kɛ an ka papiye ta ka jan a bila i kunna k'a fɔ a tan k'i bɛ du nin kɔnɔ i b'i ka du de kɔnɔ cɛ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a b'i bɔ du nin kɔnɔ i y'a faamuya i ta de ye

Eh, kana polisi wele dɛ taa polisiso ta i kana jɔ da la yan ko ne de ye papiye minɛ i bɛ e nɔ de fata e muso jugu ye n fa a ka di cogo min na ye du papiye kopi ye fɛn o fɛn ka d'i ye a k'a la ee a kɛra kopi ye tuguni yan kopi de don

Damini. Ne seri. Ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka laɲini dɔ k'i fɛ. Ahan. Ok n tulo b'i la. Awa bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ, a ye tiɲɛ de fɔ. Balimaya ka gɛlɛn kojugu. Ni mɔgɔ min m'a faamu dɔrɔn de, o m'a faamu. wa balimaya bɛ fo larusi la i ka wari min tun bɛ ne bolo mara la so kɔnɔ ne b'a fɛ ka wari ninnu d'i ma i k'a kɛ ala n'a kira kama i k'a minɛ i k'a bila i yɛrɛ bolo kɔrɔ ka d'a kan ne ka kan ka kɛ kalalikɛla de ye ne man ka kɛ faralibaga ye ne bɛ bɔ an ka so don min ka na yan nɔ o ladilikanw dama dama de fɔra ne ɲɛna hali n'i tun ye ne yɛrɛ k'i dɔgɔmuso ye a y'a faamuya cogo min na ne yɛrɛ tun b'a faamuya o cogo kelen de la sitan furu sigilen don bɛnkan dɔw de kan nin ye ne yɛrɛ de ka laɲini ye ka n ka nafolomafɛnw t'i bolo hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan ne dɔgɔnin ka nin kuma in kana n'a to i k'a fɔ k'i bɛna ne ka nafolomafɛnw bɛɛ to ne ka bolo kan ne dalen nin la ye wa ne b'i fɛ kojugu. Damini ne b'a dɔn pɛrɛ nɔgɔ fosi t'i ka fɛn na nka ni bunadamaden dɔw ma faamuyali kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka fili don aw ni ɲɔgɔn cɛ